ng'alulization ya lero ikupita ku area 30 koyamba makamaka kwa inspector general of the malawi police ndi anthu anu amene mmati mukakumana mmachita analyze ma audio anga ndithokoze kunena kuti audio yanga ya dzulo munakumananso anthu 12 ndikumayichita analyze kumanena kuti ameneyi walankhula kuti nkhani ya zikwanjeyi izafikapo nthawi imene anthu azayenda khomo ndi khomo ndikumakhapana ndiye that is inciting violence ndiye ameneyi popeza wakonza mademo tiyeni tizammange masiku awiri akamayandikira kuti mademo amenewa azalephereke ndafuna ndikuwuzeni a inspector general komanso ndi timu yanu kunena kuti ngati kuli munthu amene samapanga mantha ndi polisi ndiye ndi ineyo motero kuti pologalamu yanu imene mwayikonzayo it is a welcome development ndipo ndinyadira kwambiri mukandimanganso chifukwa ndatengatu nthawi osacheza nanu m'maselo choncho ngati mukuona ngati ndi nkhani yokuti muziopsezera anthu mu dziko la democracy ine nditalankhulapo, nditazuzula mchitidwe umenewu onyasa, umene ngakhale ma president opuma auzuzula mchitidwe umenewo, ndiye mukuona ngati ine ndingaope? Ayi sizingatheke. Ndipo tikanakhala kuti uh, tikulamulidwa ndi a Bakili Muluzi, a Joyce Banda kapena a Peter Mutharika, ngakhale olo anthu osaziwika, koma akanapita pa TV ndikuchita kondemu mchitidwe umenewowo oyenda ndi zikwanje. so chodabwisa nchonena kuti munthu amene wayenda ndi zikwanje siku limene anthu amafuna kupanga mademo mu dziko la democracy ameneyo sanachite incite violence koma amene walankhula ndi kuzuzula ndi ati wachita incite violence ah, you are welcome ndipotu ine ndafuna ndikuwuzeni mufufuze foni yangayo pamene ili ikuwuzani kuti ndili msewu wa mchinji kumene kukuchitika zovunda, kumene tsopano uku sikulembetsanso zisankho iyayi, koma kufupa anthu ndalama. Anthu akumachita kuyima mizere iwiri, mzere wolembetsa ndi mzere wokalandira ndalama mu boma la a Chakwera, amene anayenera kukapita pa TV ndikukachita condemn issues of violence, the acts of violence, koma popeza iwowo akuona ngati afikapo, zonse zili bwino kwa iwo ndiye akhoza kumapanga zimene angapange ndipo inunso mukhoza kumaonesa ngati ndinu apolisi koma muli a mcp onamizira ngati ndinu a malawi police service koma mukutumikira chipani cha mcp ndiye nkutheka kuti alipo ena amene mmaona ngati omenyera maufulu amene ndi amantha kwambiri amati akamva zina la polisi amathawa ine ndi ayi nchifukwa chake inetu zangazi sindimapangira kunja inetu ndimapangira momuno ndipo ine olo mutakonza maulendo khaya ndi 1000 okuti mufuna mundimange olo kukonza mapulani okuti mufuna mundiphe chosangalatsa nchonena kuti pamene iwe ukundipha ine uzionso kuti so nawenso zenjerako 6 fiti kapena naini imene ikukudikirira chifukwa aliyense azafa khaya ndi pulezidenti khaya ndi minister khaya ndiwe khansala khaya ndiwe wolemera khaya ndiwe wosauka ndi mmene mulungu anazikonzera so iweyo ngati ukukonza ziwembu zotuma anthu kuti mundiphe ine kapena mundiopseze ine mu dziko la democracy mukunamizana kwambiri dziko la manyaka ngati limene lili limene ikonomi yake ya dziko ndiyoonongeka imene president yake padakali pano pawalamula a reserve bank kuti ati azitenga uh, forex yonse azichita banki forex yonse ya ma ngo ndafuna ndingokuchitani kasukulu pang'ono kunena kuti uh, mandate ya reserve bank ndi kusunga ndalama za boma komanso ndalama za mabanki zikachuluka ndibwerezenso pamenepo ndikuti not kuti iwo kuti alibe capacity mabanki osunga ndalama zawo koma malinga ndi policy ndalama zikachuluka amakachita deposit ku reserve bank kusonyeza kuti mabankiwo ndi ma commercial banks amene ayenera kusunga ndalama za amalawi including ma ngo ndiye lero mukamatulusa statement yanu yonena kuti a ma ngo akusakaza ndalama akuononga forex choyambirira mukanazichita cheki maulendo anu ikonomi ya ziko ino ikuonongeka chifukwa cha maulendo kuyendayenda namandawala cheza apa lero cheza apa mawa maulendo opanda ntchito don't blame the ngos ndiye mumuona a reserve bank governor winawa opanda nzeru achita implement this instruction kukhala ndi nzeru mukuyenera mubwezenso statement yomwe awuze kuti mandate yathu ndi yosunga ndalama za boma komanso ndalama za mabanki kuzangosungisa chabe zikachuluka ma commercial bank ndi amene amayenera azikhala ndi ma account ya anthu ena izi zikungoonesa kunena kuti ulamuliro wathu ulibe ma direction ndi opanda masomphenya That is why mwayamba kutulusa litchowa sopano. Litchowa limene linkayenda ndi Kamuzu lija, a sign yonena kuti this country is going back to one party system. Ndiye ngati aliko ma activist ena amene ndi amantha, ine sindili chonchotu, Ine si mmodzi mwa iwo, wa ma activist amene ndi amantha. Sindimaopa wina aliyense. Ndimangonena chilungamo ndipo ndidzapitiriza kunena chilungamocho whether one likes it or not. So mukamataya nthawi yanu kumanena kuti ah eh tiyeni tizichita ma analyse ma ma audios a Kalindo, ndili very very ready. Muzichita analyse. And n'zodabwitsa kunena kuti amene wayenda ndi chikwanje sanachite incite violence. koma amene wazuzula khalidwelo ndi amene wachita incite violence ineyo ndilipo ndipo ndili ready andisotu mwina mukuchedwatu kudikirira mademo kuti muzanditenge mukanakonza pologalamu yabwino yonena kuti isanafike siku la mademo chifukwa chake mademo nde tiapangatu ngati ili pulani yonena kuti mulepherese mademo a ineyo malawi first ndi mabungwe ena ndiye mukunama kwambiri mademo tipanga ndipo palibe amene angatirese ndipo tichita demand kuti wamkulu wa mec wamkulu wa nrb komanso matchini anu amene mayina a anthu amene anakagula matchiniwo ndili nawo Mayina onse amene anakagula machiniwo kuphatikiza mwana wa mkati wa ku State House tili nawo, kuphatikiza ma presidential advisors tili nawo, mayinawo tikuwaziwa amene anakagulawo so musamanamizidwe this is dziko la democracy ndipo likuyenera kuti lipereke ufulu kwa eni ake a dzikolo koma mukafuna kubweretsa one party system ayi ayi ndiye nkutheka kuti alipo ena amantha amene amakuopani koma ineyo ayi olo munati mpite m'matchini mwanumo mukafufuze akuwuzani matchiniwo kuti chimenechocho chili msewu wa mchinji ndipo mwina nkutheka kuti paja mwatenga mana mafoni anga ochuluka nkutheka kuti mwina muli ndi nambala imene isakugwira panopa ndingokuthandizaniso ndi kanambala kena kuti mwina pondifufuzafufuza musavutike kwambiri kuti mukhoza kungoyimba paja ine ndimabwera ku area 30 konkotu

6500005 ndiyo nambala ya the dc tu kufuna kundiyitana kuti mundimange a musavutike koma mukakonza ziwembu zanu ndafuna ndingokuwuzani kunena kuti pamene mukukonza ziwembu pamene ine ndikupita nanunso muzakhala mukupita chifukwa ine sinimapanga mantha ndi wina aliyense mu dziko la democracy umene utsogoleri wake ndi manyaka enieni taonapo ife atsogoleri osakhala zinazi taona atsogoleri okuti akamayenda anthu ndikumanjenjemera ndi excitement anthu ndikumayimbira m'manja siizi ukamayenda anthu angokuonesa zigubu siizi ukamayenda anthu angokunena kuti eh, tamoneni akanena kuti ati atipasa fetereza fetereza uja kulibe fetereza wa amwenye a Inyaja akumukaniza Eh, tikangomva kapena mmangomva kuti u- kulamulira ziko nde mwapanidwa ndi chitsekotu zakuvutani inu yanu ndiyobera yomweyo taberani otherwise kupanda kubera inuyo simungawine zisankho zikubwerazi that is why mwasauka apatu mwasauka olo chimene munganene palibe chingachitike lero ndi awa commission of inquiry ya ndege out of anthu 50 anapitako munthu mmodzi chifukwa cha mtima osakondedwa anthu ali ndi mantha kupereka umboni mu dziko lawo koma chifukwa cha mtima wanu wa inu wankhaza mtima wozitenga ngati ndinu madolo ndi chifukwa chake commission of inquiry imeneyi siipereka credible results chifukwa chinachita kuoneka koyambirira komwe kuti amalawi ayikana utm eh? zikuyenda bwanji mu Mzuzu tamva kuti mwathamangitsidwa ku grand palace hotel anthu ena ochenjera andale akawaopseza amwenye kuti mukapitiriza sitimakupatsani mabizinesi ndiye akakusiyani kutali uko tapangani convention yanu uthenga kwa inu amene muli ma delegates chonde chonde chonde sankhani musankhe munthu amene nditi ndikuwuzeni pano chifukwa ineyo sindimapanga mantha munthu amene muti mumvotere kumeneko ko pakati pa ma president onsewa eh? onse amene ali kumenekoko ndi munthu amene inuyo ati akusangalaseni mfundo zace zabwino musavotere ndalama mukavotera ndalama mwagulisa chipani musavotere unkhalakale chifukwatu munthu ukoza kukhalanso nkhalakale ulinso manyaka muvotere munthu amene ali ndi vision amene angatengere utm patali chifukwatu kumenekoko ah, kukhala mbe mbe mba mba mbe mbe mba bon kalindo the dc mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from njeza village tiye mabuka